igbo na-ene anya na ọ na-abụ chi gbarịa ewere nwayọọ jụgharịa ajụjụ ndị mmụọ marara ya e si mewe nya bụ ive igbo na-achị ekwu ọ bụ mbọchị eke ka a na-ekwu okwu ya mgbe chi na ihe ji nwayọọ jebekere nya bụ ive maka ọ na-abụ chi ụtụtụ vori odogwu eweta ose ọjị n'aka ọ bụrụ na o welite ose ọjị o jidi wee jụchaba onwe ya ọ jụchacha onwe maka uke ndị mmụọ ma nke a latara n'ụla ma nke e letere n'anya ma ọ bụ nke e kwutere n'ọnụ ma ọ bụ nke a latara na adị ụwa kwa eziokwu ị jụchachịcha bachi were aka ekpe wubere nya ọbịa ego abụ ichiri mee i were nwayọọ wee tete nzu were kọbara okike kere ụwa elechi eji ije ka a marịrị e si mebe nya bụ ive maka ọ na-abụ chi ụtụtụ vobe anya ọkụkọ enwe dị jide nzu n'aka jụọ chi gị ajụjụ i were nwayọọ jụọ chi gị ajụjụ ị jụọ ndị ana jụọ ndị elu jụọ ala obu na agụ ọ bụrụ na i mechaa na ị mara ụba nzu i were nwayọọ maa nya bụ nzu macha i dotara ụba nzu weta edo jidere ube n'aka wee dogbuo erunu ndị iro wee dogbue ndị ajọ mmụọ wee dogbue ndị ajọ mmadụ dogbue ndị ive dị mma na adị mma ndị achọghị udo ndị achọghị obiọma n'ụwa banye ndị achọghị ive dị mma ndị achọghị ka akara aka ụmụ igbo deri chaka chakere i were edo dogbuoru mbe wee welite ọjị ikenga eji eje mba eje oru nya bụ ọjị a na-ekwukwa okwu ya nya bụ ive na-akpakwanụ ajọ ike ọkwa yoruba na-eji ka akọ nya bụ ive awụsa na-ata nya ọ machue be eze ndị igbo na-ejidie n'aka wee gọwa ọvọ kpọba chi keru ive jụwa ya ajụjụ kenebe onye kere ụwa kenesie ya ike kene ndị enu kene ndị ana ọkwa ive mere eme kpọba ndị chi ebe anyị kpọba ngwu kpọba ojukwu ọgbara usi ọgbarụ ajọ mbedu na-ego anya n'ihu ị kpọba mmụọ unu ji eje mba eje oru onye ọbụla nwere mmụọ chere ihe ejeghị ejeri ịgbaba akwụ na-abịa mana obu be nna ya igbo niile onye ọbụla jidebesi ọjị n'aka ọ bụrụkwa na ị ma ive a na-akọ akọ ị jụọ igwe onwe onwe ya ọ kọọrụ gị akụkọ ị jụọ bukati ka o ji wakọ ji nwayọọ kọrọ akụkọ bukati oke nwa nwa unu bịa ije jee mba eje oru ị jụọ nya ajụjụ kebekwa ihioma ka ị jụọ ba ajụjụ ọkụ na-enye ive na ọrụ oke nwa n'ihioma ị jụọ nya ajụjụ ọ kọlụ gị ive eji ọjị eme igbo bụ igbo jiri bụrụ igbo busie ike i were ọsọ wee nataba na nka jụọrụ ma ewepụ dịka oke mmụọ ọ kọọ gị ive eji ọjị eme ị vụ na ive eji ọjị eme hiri nne igbo bụ igbo onye ọbụla na-erukwe n'anya ya ka m ji jide nya bụ ive n'aka iweta ọkụ maka asị na ọkụ na-enye ive ejide ya n'aka ijusi n'elu ma eze onye mejọrọ na ụgbọelu oke nwa ọ kọrụ gị akụkọ ọ gwa gị ive eji ọkụ eme eri nne ọkụ na-enye ive enye ive niile ịmụ nri ndị mmụọ ọkụ ewerebe ita ma ụrị gị ọkụ iwere nwayọ ọzọwa onwe gị igbo bụ igbo onye ọbụla natakene onye ọbụla nata ụnọ ka emezie nya bụ ive adịrị egbu emu na mmanwụ aja agụ mana enwere ive m chọrọ ka m kọrụ unu niile asị na ive bụ a na-ekwu gboo gboo asọkata nze anya ekpuru nkata agwa ya okwu ọ bụ ụbọchị ekpuru m nkata gwakwanụ igbo okwu n'ihu amara ive eji eme igbo mechie n'ike maka igbo chọrọ ndozi omenala igbo na-akpọkwanụ anyị niile onye were nwayọọ nataba n'ụlọ amara ive dị ejebe mbụ na-atụ anya nri igbo tọkwara n'ezi omenala anyị tọkwara n'ezi ele abụ ụmụ igbo chiri tọ n'ezi ele abụ ka omenala anyị chiri ije tọ n'ezi m na-ajụ nya bụ ajụjụ ọ dị mma ka m marụ amarụ onye ọbụla na-egharị anya ịmara ebe ochie eme ga-eme na-ekwe ọta ka agụ mmanwụ ndị ile ejeje mba eje oru mmanwụ jere akwụkwọ mmanwụ na-eje ụka ejesi ike mmanwụ ji ọfọ n'aka ekenekwa m unu ekene ọnụ mgbe eruere n'eluigwe ekwuo nya bụ ive mana onye ọ bụla cheta na omenala igbo amaka omenala igbo bụ ive anyị eji wee dị ndụ ọ dịsie anyị ike onye ọ bụla jidezi ọjị n'aka ọjị bụ ive anyị ji agwa chukwu okwu mgbe eruere ekwuo nya bụ okwu